ama agba igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe anyị abịakwana ọzọ ebe anyị na unu na-anọ ebe anyị na-anọ eme unu obi ụtọ ma nke tata a sị na ebugharị egwu ebugharịa ọnọdụ anyị nọ na Pyakasa Kingdom nke dị na Federal Capital Territory na Abuja n'ebe nkwu ebe a bụ na ọba ji ọzọ Chimereze eze igbo nke mbụ na pyakasa kingdom eze amara chie nke izizi na pyakasa kingdom na tata ọ na-eme mmemme oriri ji ọfụ anyị wee sị ka ndị igbo igbo ndị ọma bịa wee nọnyere ya ka anyị mata ka esi eme mmemme ji ọfụ anyị juru eju bara abara anyị ga-akọrọ unu akụkọ dị iche iche ka mmemme ji ọfụ si wee bido n'anị Igbo ejekwana ebe ọbụna kpụdebe nso ka anyị na gị wee nọrịa na nke tata

emume iri ji nke eji mara ndị Igbo emume iri ji bụ ekene ka ọ wụ na-agara Chineke na ndụ nke o dowere anyị m wee na-asị onye Igbo ọwụna nọ ebe a biko biko kawa ahụ fụ na ụmụaka nke ị mụ na-esonye n'ihe Igbo na-eme na-akụziri ha asụsụ Igbo na-akụziri ha omenala ka nke anyị ghara ịna omenala anyị fuo mara na o nwezighị ihe anyị ji aka biko na-asị onye Igbo ọbụna jisi ike na-eme mma na onye na-akwụ ụgwọ bụ Chukwu fụ nwanne gị n'anya ebe ọbụna ị nọ fụ agbata obi gị n'anya ebe ọbụna ị nọ ka udo nke ndị eluigwe wee chịa na ndụ gị na-asị n'oge a mụwa bụ igwe ọzọ Chimereze nke izizi na Pyakasa kingdom nakwa ndị eze niile nọ n'Abuja agbakọgo ka ịwa ji nke afọ a na-asị na aga m awa ji a na nkwado nke onye n'igwe nakwa nkwado nke ụmụ nwanne m ndị eze niile nọ m n'akụkụ na-asị na a ga-awa ji a n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Igbo ndị ọma channel hmm. anyị abịago ka anyị na unu nọrịa biko igwe Chimereze hmm. hmm. ị nwere ike ịkọwara anyị ihe ị na-eme taata na nkenke ada dị ọra mma nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị na-eme taa bụ ihe ndị Igbo na-akpọ awa m ji taa ka anyị na-awa ji taa ka ndị Igbo bi na kingdom a ga-ebido iri ji hmm. eh, awa m ji ka anyị na-eme ihe a ọ ya wụ ihe anyị nọ na ya eh, nke izizi n'Ụmụoji nwoke ọma biko tụọrọ anyị inu naabọ e ji mmanụ ndị Igbo inu naabọ kala aka ka m bidogodu n'one a dịka m gwa gị na mbụ ị ma na a da-asị anya fụ na ọ fụgo maka na ọ dị mkpa taa agụ afọ ichere ya mụ bụ onye abụbụ m chairman ndị Actors Guild of Nigeria that's Nollywood na Abuja kịta mụwa bụzi senior special adviser to the president of Actors Guild of Nigeria on international travel mụwa bụkwụzi the CEO and the initiator of Nollywood New Yam Festival nke ndị Nollywood na-eme every year nke anyị ga-ha eme na 7th of November na Nanet Suite dị na Central Area agwa m ha na ụwa m ọzọ kama ma mma m bụ onye Ụmụoji ka m bụrụ mango kwụ n'iru be anyị ka a na-ata m ata maka na Igbo atọka eh, o nwere ihe na-atọ ka ya onye omee tụọnụ Igbo ndị ọma aha anyịnwa bụ ndị Igbo ndị ọma tụọnụ anyị aha biko igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekwu m na na o nwere ka ọ ga-adị ọ na-adịbe ọ bụrụ na ị da-eje enene igbo ndị ọma ị ka ebido ụkwọ maka na ebe ị ga-eje ịmụta asụsụ igbo ịmụta ka ụmụ nwaanyị si esi nni ịmụta ka e si agba agbamnkwụ ịmụta omenanị igbo ịmụta ihe igbo na-emekarịsị jebe na igbo ndị ọma ebe ọnọdụ dị

ọ na-awa ji tata anyị wee sị na ọ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị bịa nọnyere ya wee kwado ya bụ ihe wee mekwe na oyiye ife maka na ọ bụ omenala igbo ebe anyị siri pụta atọgbuole m aha m Linda ambassador Linda Chika Ekezie face of culture Nollywood New Yam Festival um, nkọwazi n'onwe m kpa m siri bịa oge um, anyị bịara um, for the um, festival of um, iri ji so ugbu a now otu a m siri dress ya edresịrị m ka Gbagyi Gwari iji gosi na anyị niile wụ otu ma ndị Igbo mega ihe ma ndị Yoruba ma ndị ọbụla megani onye ọbụla ga-abịa ka otu ihe rie ji otu o kwesịrị n'ọkwanụ ka ọma ka obodo anyị naijiria na-aga nke ọma nne kedu ihe ị nwere ike ikwu omenala igbo ọ na-aga n'ihu ka ọ na-ada ada omenala igbo atọkanụ ọ makanụ ọ na-aga n'ihu wee ọ bụ na ọ da aga n'iru ka efe anyị niile bịa ebe a bi ma oriri ji anyị niile bịakọ ma ndị Gbagyi ma ndị ọbụla ị fụ ihe ha bịacha ihe iri ji iso anyị rie ji ọ ka ị ma na omenala ndị igbo bụ chịm chịm

n'ife gbasalụ eh, emume ife onyonyo na ọ dịka fim Nollywood ife a na-akpọ m bụ St. Joseph um, ife m ji bịa ebe a taa bụ ịkwado omenala Igbo ị ma na ndị ọcha nọkata sị na asụsụ Igbo na-anazi ana na mgbe adịghị anya na a ma nwezi asụsụ Igbo anyị nwa na-agba mbọ site n'edemede na ime ihe onyonyo nke a na-akpọ fim makwa ịkwado omenala Igbo etu a ka anyị fụ na ihe ahụ ndị ọcha kwuru abịarọ na mmezu na omenala Igbo ga na-aga n'ihu ma n'ụlọ ma n'ụzọ ije ma anyị nwa nọ na nso na ndị nọ na mba na-emekwa etu e si eme ya n'ala Igbo tata obi dị m aṅụrị na m so kwado ya bụ ihe ọ na-agakwa ọfụma ka m na-ekene ndị niile bịara na-ekenekwa unu unu nwa bịalụ asịkwa m na mụnwa bụ St. Joseph na-akwadokwe ihe unu bụ ndị Igbo ndị ọma na-eme ya gazie We are quite delighted to be witnesses to this uh, harvest of labor in Piakasa today. You will agree with me

and the eating of the yam. And I pray that that which the stomach desires to eat causes no belly ache afterwards in Jesus' name. Hey, Igbo bụ Igbo ndị ọma nke tata bụ ịgba mmemme oriri ji ọhụụ nke igwe Ọzọ Chimereze nke mbụ na Piakasa Kingdom bụ kpoo ọ kpọtụrụ akpọtụ na-azụ azụ, ama m na ihe onyonyo nke a i kiriri na obi dị gị mma. Ndị igwe niile kwuru igwe niile nke nọ na Federal Capital Territory Abuja juru eju ebe ahụ. Nze na ọzọ, mmọnwụ niile dị iche iche bịara mmemme a. Ndị oke mmemme ihe onyonyo Nollywood jupụtakwara na mmemme nke oriri ji ọhụụ nke Igwe Ọzọ Chimereze nke mbụ na Pyakasa Kingdom. Ee, ọ kpọtụrụ akpọtụ, ọ na-azụ azụ. Ama m na obi mere gị pọlịna pọlịna. Bikonu ụmụnne m, echezọkwana iwere ama m na ị mụtara ofu ihe ma ọ bụ abụọ na mmemme oriri ji ọhụụ nke Igwe Ọzọ Chimereze nke o mere taata. Ụmụnne m, bikonu ka anyị ghara ichezọ iwere ndụmọdụ Igwe Ọzọ Chimereze nke Mbụ na Pyakasa Kingdom na igwe ndị otu ya ndị ọzọ dụrụ anyị bụ ndị Igbo wee mere ihe. Ka anyị were ya wee mere ihe maka na ndụmọdụ ndị okenye na-enye na-aba uru rinne. Echezọkwana ịna-ezitere anyị ozi otu anyị ga na-esi na-ewetara gị ihe onyonyo a ka o wee na-amasị gị. Biko zitere anyị ozi na nke ndị oyibo kpọrọ comment section anyị anyị ga-agbarịsi ike ka anyị na-eme gị obiọma ka anyị na-ewetara gị ihe onyonyo a otu ọ ga-esi na-adị gị mma sonyekwara anyị na nke a kpọrọ subscribe ozugbo i mere subscribe ị ga-ahụ mgbịrịmgba dị ebe ahụ biko tinyekwa aka na mgbịrịmgba ahụ mgbịrịmgba ahụ ga-eme ka gị bụrụ onye mbụ anyị ga na-ewetara ozi Mgbe ọbụla anyị wepụtara ozi ọhụụ, biko sonyekwara anyị na nke ndị oyibo kpọrọ social media handle anyị, Twitter, anyị nọ ebe ahụ, Instagram, ohoo, Facebook, anyị nọ ya, YouTube bụzi ebe anyị bi ebi, ebe anyị na gị ga na-anọ, ebe anyị na a na-eme gị obi pọlịna pọlịna. Biko ndị Igbo ọma, ka ọhịa nke a dị ka na enwe amaghị ya, maka na anụ gbanaa taa, echi bụ nta.